ụmụnne m bụ ndị Igbo ụmụnne m bụ ndị Enuani daalụ nụ Chukwu ya gọzie unu ka unu si eso anyị n'ụlọ anyị bụ Enuani Cultural Forum abịakwa m ụbọchị tata ka mena ụnụ tarie ka anyị si atari mbụ ee ihe a ja ka enebanye anya tata bụ ihe gbasara ihe n dege mbụ gbasa n'okwu alụmdi na nwunye be n nọ kọwa na okei jekọ ije nwunye ruo ebe o ji ije nwunye o mesịa ihe niile wa sị ya mee o lue n'oge ịkwụ ụgwọ isi maka na ịkwụ ụgwọ isi ọ bụ ihe kachasị mkpa na ihe gbasara n'okwu alụmdi na nwunye na Enuani ya na ala Igbo niile maka na ịkwụ ụgwọ isi ọ ya onwere ihe eze nwunye ọ balue n'oge ịkwụ ụgwọ isi ọ bụ na nwata okposo n'oge epieghe na-amụ ya na ya ụgwọ isi maka na adụwa akwụ ụgwọ isi ya e, nwata dị ime n'Enuani tụmadụ obodo n si bịa maka na asụ wene ndị be anyị bụ ndị Enuani beni ama na atụtụ inu na-akasị ya mala awụwa ka o ji eti akpene a ma ebugodo ụzọ kwu maka obodo n si bịa maka na otu ede awa afa ụnọ ka egwu si efulu mmadụ esi ilo ụnọ be n si bịa bụ Ubulu na Ubulu n si bịa ya na Enuani niile cha adụwa ana ụgwọ isi e nwata dị ime ya bụ okposo oge feghe mana ọ bụ na ya bụ nwata atụwa ndị mụ a ntụ ọ gwana wa na ọ dị ime isi ya ka ọ dị maka na ụgwọ isi gwee kpụa akpọnyewa ihe ọzọ ya ma jeghị anụ ụgwọ isi na anụ ụgwọ isi ya mmadụ na-adị ọ bụ na nwata dị ime ka ị na-ala ụgwọ isi ya o bu nwa n'afọ o mesịa ọ mụwa nwata okposo ọ bụ na agwụ eme ka nwata nwa enwezina ike jee ije di isi ya nne ka ọ dị mana nne amarịkọrọ ọ bụ na okenye ọ na-eme ya ya ya ọ chọrọ ịnụ nwunye maka na ụgwọ isi adịghị ụgwọ isi adịghị mmepie adịghị ọ bụ na mbụ wa ji eje ajụ ajụjụ dụ wa jụ ajụjụ a gwa wa ihe mere mana kịta na ajụjụ dị nne nke mmadụ ya lee ji na-enye aka rifie abansị na ọ bụ n'ọnụ n sọsọ ka m ga-eji na-agwa ụnụ ka m gagharịa n'ime obodo ọnya anyị si bịa abanje kwudo ofu ebe osụwa ihe m maka na enu ememe gị ọ bụ na mmadụ ga-enwezi ike gbazinye dee wee ihe a kpọ list wee nwee ike ye ebje na ije nwunye onye ndue ọ dịzị anụ onye ọnya ofele iduniwe abanna abụchawa akwụkwọ eji anụ nwunye akwụkwọ nke ndị n'ihe m ama mkpụ idumu ọ bụ afa ihe nke kpọ asatọ okei ga-eme bụ ọ bịa anụ nwunye n'ebe onye nnacha akwụkwọ ya asị if the girl is under pregnancy the bride price will not be collected until she gives birth to the child where she is noticed being pregnant the following things will be done by the husband di ya ga-emegide ihe ndị dome o mesịsịa ọ bịa kwụ ụgwọ isi the family must be settled for defiling the girl and for desecrating the father's house

n'ime ụnọ wee na-eme nke n'ime kwu ọnwa ụnụ ahụghị owughezi ihe ọbụla n'anya na nkịta na ọ bụzi na nwa ndu nta na wakpọ nwa dị ngozi atụtụ ntụtụ na apele mpele na ekwu ofu onye zanị m agwa m ụyọ na enwe m ụmụnne ikposo asatọ mmadụ ama na-akọwazi m ihe gbasara ihe dị nọ mụ nwa anụghazikwa nwunye mụọ ikposo dome na ada ana ụgwọ isi e nwata okposo oge fiege ka o bedo mezie nọ ọ bụ na ya bụ onye zanị m ka ọ bụ ụfọdụ ndị mmadụ nwekwo ndị ọ marị ọ bụ na ebu afọ ime anara ụgwọ isi we ya dị n'isi we ka a nwụrụ sorry ndị biko daalụnị ee uche na mbụ ya ụnụ tata si tata mụ na kọwaa n'ụmụnne ya dụpụcha azụkwọ ka ị mara ka ọ bụ nye na nkwugbu eziokwu dọkọbasị ka ịtụ ya ọnụ n'ime Chukwu ya gọzie ụnụ ka unu si atụ ya n'anya ụnụ na anọ ya n'anya n'ụlọ anyị bụ Enuani Cultural Forum ya bụ ụnụ agbawayakwa agbawaya o ihe ọbụla ikiri anyị memepụcha ke kpọcha ụmụ ị kụzie niwe emala ọgwụ ibe daalụnị